Bhí alltacht agus uafás ar Fhionnuala nuair a thuig sí go gearr go n-imeodh a n-aghaidheanna daonna agus a gcumas cainte. Mar sin, bhéic sí amach ar Aoife, Iarraim dhá rud ort! Fág ár gcaint dhaonna féin againn agus tabhair comhartha dóchais éigin dúinn a léireoidh dúinn cén uair a bheimid saor ón draíocht seo! Agus tá imní ar Aoife anois. Tháinig beagán eagla ar Aoife faoin rud uafásach a bhí déanta aici. D'ullmhaigh mé mo phlean go cúramach agus chuir mé mo mhallacht ar na páistí, a dúirt sí léi féin, ach níor smaoinigh mé riamh go mbeadh orm an scéal a mhíniú do Lir. Beidh sé ar deargbhuile liom. Go deimhin ní féidir liom an draíocht a chur ar ceal ach, ar ndóigh, is féidir liom rud éigin a dhéanamh. Ceart go leor, a dúirt sí, bronnam dá ghuí sin oraibh. Beidh bhur gcaint dhaonna féin agus an ceol sí an-bhinn agaibh. Beidh a fhios agaibh go bhfuil deireadh leis an mallacht nuair a chloisfidh sibh clog na Críostaíochta ag bualadh. Ansin, léim sí isteach sa charbad agus thug sí ar aghaidh ar a bpálás. Agus, féach, tá Aoife sa charbad anois sa phictiúr agus an capall ag rith agus ag marcaíocht ar ais go dtí an caisleán. Hmm, agus tá a lán ceisteanna ag Lir. Ach ní raibh Lir sásta le ceann ar bith de na scéalta a chum sí faoi na páistí. Níor chreid sé gur imigh siad leo ón bpálás gan chead nó go raibh siad ar strae nó gur fhuadaigh duine éigin iad agus liostáil sé na cúiseanna ar a mhéara. Is aoibhinn leo an pálás seo agus cad eile? agus ní imeoidís gan chead riamh. Tá gach eolas acu faoin gceantar seo agus faoin gcoill mhór agus ní imeoidís ar strae go deo! Anuas air sin, ní smaoineodh aon duine riamh ar iad a fhuadach mar is rí an-chumhachtach ar fad mise. Agus an rí ag liostú ar a mhéara. Agus sa phictiúr seo, féach Aoife faoi ghlas. agus an eochair mór ina lámh an Rí. Den chéad uair riamh, rith sé le Lir go raibh cuma glic cruálach ar Aoife. Thug sé ordú í a chur faoi ghlas i seomra folamh agus d'imigh sé fhéin chun a pháistí a chuardach. Tá Aoife ag screadaíl amach anois. Scread sí agus scread sí ach bhí sé fuar aici mar thuig sí anois go raibh botún mór déanta aici toisc gur fhág sí a gcaint dhaonna féin ag na páistí. Tosóidh mé ag cuardach thart timpeall ar Loch Dairbhreach, a bheartaigh an Rí. B'fhéidir gur tháinig Aoife abhaile gan na páistí chun cleas mioscaise a imirt orm. Ach ní fhaca sé na páistí ar bhruach an locha. D'fhéach sé trasna an locha ach ní raibh aon duine ag snámh, ní raibh bád ar bith ann ná ní raibh aon rian dá pháistí le feiceáil, faic na ngrás. Bhuail sceimhle agus scéin a chroí agus bhí sé díreach ag imeacht nuair a chonaic sé, i bhfad uaidh ar an loch, Ceithre eala gheala bhána ag snámh ina threo agus iad ag glaoch, A Dhaid! A Dhaid! Ná himigh! Fan! D'aithin sé guthanna a pháistí agus is beag nár thit sé as a sheasamh leis an bpreab a bhain siad as. D'inis siad dó gach rud a tharla dóibh. Bhí Lir croíbhriste.